abịakwa m iwetara ụnụ akụkọ ọzọ nke taa bụ maka nduru the dove na agụ the lion o wee luo ofu ụbọsị anwa nduru na agụ na-eme ọyị fa bụrụ nnọọ ezigbote ọyị o mee agụ eje ebe nduru o luo ọ nọrọ n'ukwu osisi nduru anọrọ n'enu nduru na-enweta nri ma mkpụrụ osisi ọ na-atụdara agụ agụ a na-eri ọ na-enweta ọ na-atụdara agụ agụ a na-eri nya na agụ a na-akpa nkata fa kpasịa agụ anaba otu a ka fa megide kwa ụbọsị agụ eje ịfụ nduru nọkatazi agụ wee sị ya nduru nwoke m ọ kwa ị ma na nsọsọ nya nwa na-abịaba be gị nya ga-abụzi iko na-eje be ite oge ọbụla na ọ nọkatakwanụ ka ite gaa be iko mmiri Ọ sị, ya ya eje na ị ya-abịa be ya ka ị bịakwanụ ka gị na ya fụ ka ị fụkwanụ ebe nya bi na etu ọyị si eme ọyị bịa ofu ibe ya ọyị nke ọzọ ejekwanụ be onye nke ọzọ nduru wee kwe sị ya na ya ya abịa ọ naba nwunye nduru bee bee sị nduru nya ejekwana na agụ ada enwekwa ọyị na i jekwa na ọ ya-egbukwa gị lie ọ sị ya mba na ya ga-alịtu n'enu osisi ya luo nya anọkwa n'enu osisi agụ anọrọkwa n'anị ebe ọ nọ sị ya ngwanụ mgbe a nwunye nduru dịkwa ime o ọ ya ọ nya sị ya nya ewutena ya na ya na fa abata o wee jebe o luzie ebe agụ o wee bụrụ na agụ bi n'ime okpuru okwute nụ n'ihe ọ- ọ- ọ- ebe o bi nụ eh, na o nwerọ osisi dị ya nya na ọ bụrụ na nduru chọọ ịbata be agụ na ọ ya apụta n'osisi wee bata n'ime ụnọ be agụ nduru nduru wee fetuo wee banye n'ime ụnọ be agụ agụ jide ya lọgbuo lọgbuo ya ya na ndị be ya elie anụ nwunye nduru afụzịa ife meenụ ọ marọ ife ọ ya eme ọ na-ebe na-ebe agụ pụta sị ya nya ebezina wee kpọrọ ya sị ya bịa ka ya nọ be ya a na-ekwu ife ọ mụọ nwa ọ bụrụ nwa nwoke agụ enwerọ nwa nwoke mana o nwere ụmụ ụmụ ịtọ ụmụ nwanyị agụ wee baa nwa anwa ike dị ogwu o wee dịba Ikediogwu wee na-eto nna ya bụ na agụ ọ na-emeji emeji n'obodo ọ nụọ o merie ọ gbaa mgba o merie a na-atụ ya egwu ọ na-azọ ka mkpọ ọ na-anụ ife niile ọ na-anụ nọkata ofu ụbọchị ofu agadi nwaanyị nọ n'akụkụ wee kpọọ ya sị ya ife ị na-azọgharị dị na-azọgharị chee na agụ mụrụ gị ejero ka i je jụọ nne gị onye mụ gị i yiri agụ nduru gee ife o kwu wee naba wee luo si nne ya nekwa ife a gwara ya nya kedu onye bụ nna ya nne ya tie si ya na ya ya agwakwa ya maka agụ egbuo fa naabọ ọ sị ya na ọ ya agwakwa ya na ọ bụ na ọ gwarọ ya nyanwa ejebe be agụ ka ọ- ejekwube nna ya agụ ka ọ mara onye bụ nna ya nwaanyị loo ife ya eme ọ marọ na ọ magolu na n- e- e- e- e- na nwata etoro eto wee jụọ n'ife mee nna ya ife mee nna ya eme ya ya nwa mara ma nwa ya o togo nekata anya si na ọ kakwa mma na ya gwara ya karịa na o jebe na ije jụọ agụ o wee gwaba nduru gosi ya si ya nekwa ife meenụ ma ya chere ka o topụtakwuo nduru si ya na ya etogo na ọ pụta ụtụtụ ya gwa fa na arụ adịrọ ya ka ya dina anị ya were ya were mmanụ akụ tee ya techasịa ya ife ka arụ ya na-akwọ mụrụmụrụ ka nyanwa a- a- a- na-ama jijiji ka ọ bụrụ na arụ arụ adịghị nya ya esohọkwọ wee jee ọrụ echi nne ekwe ya ruo echi ya agụ apụta ụtụtụ kpọọ fa ka e je ọrụ nwunye e- e- e- nne Ikediogwu si agụ nekwa ya na arụ adịhọkwọ Ikediogwu na ya amakwa ife ya ya eme na ọ ya esonwuhọkwọ fa jee agụ agụ jechie isi fụ na ọ na-ama jijiji wee sị fa ngwanụ ka anyị jebe n'ọlụ rapụnụ ya O wee fa- fa wee rapụ ya jebe ọlụ fa apụsịzịa ije ọlụ a Ikediogwu binie tụtụrụ ọkụkọ agụ ji alọlụ chi ya ka o ji agọ chi ya wee gbuo ya maka na ọ nya bụ ọkụkọ bụ ndụ agụ wee were ugbene ya niile fesasịa n'ilo pụọ ezi ama wee were mma were ụta wee rigoro elu osisi dị n'iru ebe a na-eto aga agụ nọrọ n'elu ya wee chelụ agụ akọkatazịa nri ji fa na-akọ gwụba ọ sị em, nne Ikediogwu ya jekenere ka o jee chịtalụ fa ji ka o wee makwuolu ka Ikediogwu mee. Nne Ikediogwu ejegide bata fụ ife a menụ, lachapụ ọsọ gbafuo. Ọ magolu ife ya eme. O wee bụrụ na agụ na onwe ya anọkata afụrọ nne Ikediogwu ọ sị na ọ dịkwa ka ife na-eme Ikediogwu o mesibeghị ya ike. O wee zie nwa ya nke ọdụ sị ya jebe. o luo nya chịtalụ fa ji ọ pụta ka ọ gwakwuo fa ka Ikediogwu mee o jegide pụta n'ezi ama wee fụ ugbene ọkụkọ a ka ọ dị ebe niile ọ magolu ife ya emenụ o wee tie bee chai

Kediogwu wee nọrọ ebe ọ nọ zi ya sị ya ọ bụ mụ nwa ndulu gbulu ya ude jide agụ n'ọdọ yọghọ ya ọ bụ m gbulu ya jide agụ n'ọdọ yọghọ ya o gbulu nna m egbu ude jide agụ n'ọdọ yọghọ ya ọ kpọlụ nne n'ime ude jide agụ n'ọdọ yọghọ ya ọ bụ m gbulu ya ọ gụsịzie ife a nwatakịrị a tọgbọlọ ebe a bebe ọ marọ ife ọ ya eme fa eche ya n'ugbo af- echetarọ ya a sị onye nke ịbụọ jebekwa onye nke ịbụọ luo fụkwa ife menụ tikwa mkpu bekwa akwa Ikediogwu zakwa ya e zie onye nke ịtọ ofu ife a e zie nwunye agụ ofu ife a agụ wee binie sị isi kwala isi ka e jebe ka a malụ ife na-eme ife a nke nke bụ na onye ya ziri ozi o luo ebe ọ tọ o wee jebe wee jegide pụta wee fụ ugbene a ka o ju ebe niile arụ kpa- akpata oyi wụọ nya ọ magolu ife ọ bịa ya eme o wee tie chai chai ọ pụta na anụ gbulu ọkụkụ agụ ji agọlụ chi ya

jide agụ n'ọdọ yọghọ ya ọ bụ m gbulu ya ude jide agụ n'ọdọ yọghọ ya iwe wee gbaa agụ ọ la jebe ka o jee ya ya fe egbu nwa ahụ gbalụ pụta fụ ya ka ọ nọ n'enu mịa mbọ aka nni ya ka ọ dụgbuo nya Ikediogwu welu mma o ji gbujisie ya aka nke a o mịa aka nke ịbụọ Ikediogwu welu mma gbujisie ya ọ mịa mbọ ụkwụ ya o gbujisie nya ọ mịa mbọ ụkwụ ya nke ọzọ o gbujisie nya Ikediogwu sị ya na ị mara ọfụ na otu a nya ara na amaligo nwa ebe a nya nọ nya daa n'ukwu osisi a nụwa ka nyanwa ka ọgwụ nya ji wee ligolu lụọ ka nyanwa bụ Ikediogwu dazie n'anị ka ndị be ya wee li- etigbuo ya o wee daa n'ukwu osisi a Ikediogwu welu ụta o ji gbaa ya n'obi o wee nwụrụ nwunye ya na ụmụ ya afụzi ife menụ fa ncha gba n'oke ọfịa gbafuo Ikediogwu wee lituo jee chọba nne ya chọta nne ya wee sị ya ngwa nya bịa kpọlụ nne ya fa wee gbugbalụ nya bụ anụ agụ wee gbuba bịa n'ime ụnọ bekasịa anụ sie na-eri ọ na-esi mee bụ a- o- o- o- isi anụ ju ebe niile mbe anụzie isi anụ maka na o bidebe fa wee jebe is- we- were ife jebe ịgụ ọkụ ka ọ mara ife na-esi ebe ahụ o luzie ọ bụrụ Ikediogwu na nne ya ka ọ fụọ ọ fụrụ agụ ọ sị kezi ife unu na-eri fa nye o lie lisie sị ya na ụgani niile a ebe agụụ na-apịa mmadụ ịtarị ka unu nwere ụdị anụ niile a na-eli ebee ka unu si nweta Ikediogwu wee kọọlụ ya na agụ ka fa gbu na ọ ma na o gburu nna ya ya wee gwalụkwazi anya ha mbe sị ya na ị bụ dike na agụ a nọlụ na-egbugharị ndị mmadụ na-atụnye anyị ụjọ onye ọbụla na-eze na ọ dị mma etu i si gbue wee naba ọ naluzie tụtụlụ ogene kụba gam gam gam gam anyị na-achọkwanụ nna anyị agụ achọ gam gam gam gam anyị na-achọkwanụ nna anyị agụ achọ ọra pụtanụ ndị mmadụ tie sị ya rapụ na nna anyị agụ jebelụ mba ọ sị fa mba fa bịa na ya amụ ife meli ya o e wee gbakọtazuo mbe wee sị fa na ife meli ya bụ na a ga-ejebe be onye ọbụla ebe a fụ na a fụrụ anụ agụ sị ajụkwana onye a ife na-ese sị just tigbuo onye ahụ na onye ahụ gburu agụ E wee sị ngwanụ ka e je mgbe ọ ji na-ekwu ife a nduru na nne ya ebukọrọgo anụ niile a dị be fa buba be mbe fichasịa be fa were ọbara agụ wuo ebe niile gbazie fa nkịtị maka na nduru esoronụ wee jee nzukọ nọnwa ka ọ bụ o wee ya bụ e, e, e, mbe na ndị ọzọ wee na-ejebe ndị agụ niile ọ sị ka e jebe be agụ jego ọ sị ka ha jerube sị ọkwa ị sị na agụ na- na ị mụ ife mere ya ka e jechasị ebe ndị ọzọ wee jegide jegide jegide bata na be a- bi- ebe Ikediogwu na nne ya nọ A- mbe na-esugharị na-achọ anụ niile e ri o nwezi nke ọ fụ mana onye ekwuro maka na o so wee li o kwunwurọ a chọgide chọgide afụrọ a sị mbe pụtazịa ka e je be ị e luzie be mbe ijiji n'omi ebe niile ijiji na-akpọtụ a na-abata ọbala ju ebe niile na-ene anya fụ akpụkpọ a- a- a- a- akpụkpọ agụ na-ene anya fụ anụ agụ fụ ụkwụ ya fụ nke a mbe na-asị chelu ka ya kwuo chelu ka ya kwuo a sị ọkwa ị sị na ama nkwu ekwu wee kụrụ mbe wee kụgbuo etu a zị ka mbe si wee naa mmụọ chakpii wọọ.